kedu nke na-emenụ kedu nụ ka ya wee kesi anyanwụ o tukwu etukwu ka ọ makpu amakpu anyị sị ka anyị jiri ohere a wetara unu oge ndị Igbo ka anyị jiri ohere a kwutukwa ife gbasara ndị Igbo anyị mara ọkwa ife onyonyo anyị kwadoro ime ee dịka anyị si wee kwu anyị sị ndị mmadụ tụtanụ anyị alo kedu ife anyị ya-ekwu maka ndị Igbo onye chọkwara ịbata ka anyị na-esụ nwekwara ike ịbata i nwee ife i nwere ịgwa ndị Igbo ị kụtụrụkwa anyị ka ị bata n'okwu a na-ekwu etu o si wee dị mgbe m kwuburu maka ife a ụfọdụ asị mgbe ndị mmadụ na-ede ife anyị ya-akpagasị ụfọdụ asị gbasalụ Nnamdi Kanu ee eh, ife ha na-akọwata wụ kedu ife anyị ya-eme kpọpụta Nnamdi Kanu ee eh, unu nechaa anya unu afụkwananụ na emego ife anyị ya-eme ife niile anyị ya-eme gbasara ịkpọpụta Nnamdi Kanu emego ya ọ dụzi ndị ọkaiwu n'aka ndị ji Nnamdi Kanu wụ Nigerian gọọmenti ee ndị be anyị emego ife anyị nwere ike ime emekwananụ sit at home ka ọ ya wee mee o metụ ndị mmadụ n'ọbara mana unu nee anya unu afụ na ndị a ka ji ya ka ji ya ee a sị m kwuo kịtaa ife anyị nwere ike ime wụ ichelu maka ikpe na-achọ ịmalite ikpe gbasara ọnụnọ ọ nọ na DSS ee eh, ikpe na-achọ ịmalite ife anyị nwa nwere ike ịna-eme wụ ụbọchị ahụ ndị nwere ike ịbịa na kọtụ ehie nne e nwee ife a na-akpọ solidarity maka ndị kwenyere n'ife ọ na-eme ọ bụrụ na i kwenyere n'ife ọ na-eme ị bịa ị bịakwa ị kọmpọtụ onwe gị mhm. ọ dị ife i nwere ike ime maka ị ya-asị ka i je gbawaa DSS ka ị kpọpụta ya anyị elubo anyị enwebeghị ụdị ike ahụ ehe ife e nwere ike ndị be anyị nwere ike ịna-eme kịtaa wụ ụbọchị ọ na-abịa kọt ọ na-abịa e nwee ife na-aza solidarity nya ndị m na-agwa ife a wụ ndị kwetara n'ife ọ na-eme hmm. ife m ji ekwu ife a wụ na ofu onye sị na na-ajụ m ife anyị ya-akpagasị taa eh, gbasalụ Nnamdi Kanu mana a sị ka m kwuo na Nnamdi Kanu kwesịrị ịpụta o kwesịrị ịpụta kedu ife m ji ekwukwulu ife a ọ wụ na o nweghị ife ọzọ maka na ọ pụta ọgba aghara dụ n'anị Igbo ya agbatunata n'eziokwu n'eziokwu ọ maka na ọ nọ ebe ahụ ka ọgbaghara ji wee kpanie n'ụdị ọ kpaniri a kpọpụta ya ọgbaghara dị n'ala Igbo ya agbatu unu ma ka e si wee gabụ wee lute ebe anyị nọ nọọ na e ji eji ndị DOS wee kwuo sit at home ndị IPOB ọ sit at home ahụ ka anyị nọ na ya ha kwuchara ya jụkwa kachaa ya Simon Ekpa bịakwazie sị na ọ ya na ya eme the sit at home nya ka a na-eme nga ịnọ n'ụlọ ụbọchị ọwụna Monday ehe ọ nya ka a na-eme mana unu nekwa anya jizienụ ile unu gụọ eze unu ọnụ sit at home o ziri ozi ndị na-afụkwana ya na o ziri ozi sịrị na ọ nya mere na a ka na-echeta maazị Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na aha eme na a ka echefugori ya unu nekwa anya fụ na ọ dị ka eziokwu ọ dị mana ama m ofu ife m chọrọ ị na-ekwu ọ wụ a kpọpụta maazị Nnamdi Kanu ihe ọkụ a na-enwu n'ala Igbo ya agbanyụnata onye ọbụla ma na eziokwu a kpọpụta Nnamdi Kanu dịka o si wee kwuo na mgbe ọ pụtara mgbe a e kpere ikpe tupu ụbọchị nke a anyị amaghị mana ikpe nke ọzọ e kpere ụbọchị a o nwekwa onye a gwalụ anyị amaghị na ọ na-abịa ụlọ ikpe mana tupu nke ahụ nke ahụ ọ bịalụ tupu nke ahụ o nwere ife ọ na-ekwu awa abụọ ka o nyere o kwuo okwu ọkụ niile na-enwu n'ala Igbo agbanyụọ maka na ọkụ a kedu ife o ji wee gbawa agbawa maka na e ji eji ọ kwa nyanwa nwere ike ịgbanyụ ọkụ a Naịjiria gọọmenti na ha amaghị ife ha ya-eme a sị ha ma ife ha ya-eme ha mee ife e kwesịrị ime ebe a ka m sị ka a hapụ nke a ife ọzọ anyị na-ekwu gbasara ọnwụ dị na Nollywood Nollywood nke unu ma na ọ ndị Igbo na-achịkarị o nwere ka e si wee nwụ ụbọchị a a nwụrụ hinne ụfọdụ a na-asị ọ gịnị merụ e ji anwụla etu a ụbọchị a ka m na-ene n'otu ife onyonyo na Facebook otu dibịa wee na-akọwa na ife mere e ji anwụ na Nollywood nke ọ ka nke a wụ na ife ha na-egosipụta na Nollywood awụghọ omenala ndị Igbo ya custom tradition and um, ọdịnala ndị Igbo ife ha na-egosi na-eme ndị mba ọzọ n'akụkụ ụwa dị iche iche a na-afụzi ndị Igbo ka ndị Igbo ọ dị njọ dibịa wee na-akọwa na ndị mbụ na ndị egede wee wezie iwe wee kunie wee bịawa ọgụ na ọ ha na-eti ndị a na-anwụgasị kedu ka isi wee fụ ife a o nwee ife ị nwere ikwu gbasara ya tinye na comment section ka ifụ ụfọdụ na-enene ife a kịta anyị na-eme ụfọdụ ya abata mgbe anyị mechagoro maka ọ ụnụ nwa ya ekwu ka anyị esi gaa na nke a ụfọdụ ya abata mgbe anyị mechago nkwa ife ị nwere itinye etinye ọ bụrụ na mgbe anyị mechago itinyekwa anyị ya afụ ya ife ọ wụna idele ebe a anyị emecha kwuo maka ya ọ bụrụ ha na na ọ dị mma okwu ikwuru anyị emecha kwuo maka ya kedu ife na-akpata ọnwụ na Nollywood ụfọdụ anyị makwara nọọ ndị enyere poison ọtụtụ ndị nwụrụ because of na-enye maka na enyere ha poison anyị ma ọtụtụ ndị nwụgoro ụnụ nụkwuru ife mere ụbọchị a nke nwanne anyị nwoke si n'Enugu Junior Pope ụfọdụ asị na agbawuru ya agbawu n'ime mmiri ụfọdụ asị na mmiri chọrọ mmadụ i jekwuo na Lagos o nwere ụdị ife emume ha na-emegasị sị na mmiri na ọ ka e wee merụọ mmiri ụfọdụ asị na ọ wụ nwa mmiri ọtụtụ ife ka ekwugolu anyị nwee ike ịma ife mere mana ife gbasagodoro anyị ebe a wụ ọnwụ a na-anwụ o higo nne ka ọ maka na ndị a wụ ndị nọ na ife a na-akpọ limelight ọ maka e ka eji asị ka eji anwụ etu esi anwụ ka ọ maka na ndị mbụ na ndị egede na-ewe iwe kere ife ichere achọ m ka itinye ọnụ n'okwu a ịchọkwa na ịbata na screen ka anyị sụkọọ kelee ife ichere na-eme ka ọtụtụ ndị Nollywood nke ịma na ọ ndị be anyị na-achị ọtụtụ na-anwụ n'ime a na-anwụsizi ike a na-anwụ ọ dịkazie ka ọsọ ha na-anwụ n'agbanyeghịkwa na ndị a wụ ndị nọ na limelight ndị anyị na-afụ n'ikuku pụọ ehikwa ehi mana ọ bịa dịka o nwere nsogbu dị ha anwụsịchaana ndị niile akpọrọ ndị okenye ụbọchị a Mr. Ibu na-anwụpụ ọ dịka n'izu ụka ahụ eh, onye ma anwụọ ka ezi afa ya Muonagor anwụọ Zack Orji ka na-arịakwa ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na-enecha anya ụnụ ma na oge a wụ oge anyị sị ka anyị were kparịta ụka maka ndị Igbo ee eh, maka ndị chọrọ ikwu okwu na ụdị ife anyị ya na-eme n'ọdịnihu o nwee ajụjụ ife ị chọrọ eji jụọ e tinyere ya ọha ọha esoro wee saa gị nke ọzọ anyị chọrọ ikwu maka anyị achọghị igbu oge ụnụ nke ọzọ anyị chọrọ ikwu maka ụmụ nwaanyị be anyị a na-anụ n'obodo oyibo ha luzie obodo oyibo ha ghọọ ife ọzọ anyị emebugo ya n'ife onyonyo anyị mere ebe a ụmụ nwaanyị be anyị a sị a nụchaa eluzie obodo oyibo aghọọ ife ọzọ nwoke ejere obodo oyibo na-emere ọfụma na-eme ọfụma na-ezite ife ya na ndị be ma na-ezitelu ụmụnne ife ọ nụzie nwaanyị kpọgota nwaanyị obodo oyibo ọtụtụ ndị akpọgo m nye m ife onyonyo ha ka m gbasa ebe a ndị nwunye ha megidogasịrị kedu nke a nụrụ nwaanyị ọ na-eme nnọọ ọfụma akpọfe ha n'obodo oyibo ndị be anyị o nwere ife unu kwesịrị ị na-echeta o nwere ebe unu si ọ bụrụ ife niile ndị ọcha emena ọ dị ka ife a dịka ịbịa epie ụmụazị ụtarị a nụ na e pie ụmụazị ụtarị n'obodo oyibo ha eje kpee gị a bịa kpọrọ gị mana akwụkwọ nsọ gwara anyị spoil the rod and spare the child mana ndị ọcha gwara gị ife ọzọ maka na ị nọ n'obodo oyibo itizie nwa gị ife ka o wee dịrị ya mma nwa gị eje kpesa ụmụ nwaanyị na-emekwuzie a nụ na obodo oyibo nyere ụmụ nwaanyị ikikere nke wụ na i nwezikwa ike ịbara nwunye gị mba eluzie ebe ahụ nwaanyị e si ebe a kpọrọ e si ebe a kpọrọ o nwekwara ike o nweghị ife ya na family eji agụụ agụwugo ha nwoke agbaala visa mere gị ife niile kpọpụzie gị obodo oyibo i luzie ebe ahụ karịa nwoke ndị be anyị ke ife unu nwere ikwu n'ife a ọ jọka ọ jọka ị ga-afụ nwoke nnọọ ndụ ya na-aga nnọọ ọfụma ọ na-eme ọfụma ọ nọ ọ na-ezitere ndị be ha ego ya na ụmụnne ya na-aga ọfụma anọkata asị na a bịa nụta nwaanyị nwaanyị nwunye ya nọrọ na be anyị na naijiria na ala igbo anọkata asị ka a kpọfeta obodo oyibo dịka nwunye mmadụ na-anụ ọ wụla ezigbo ife a ah, ka nwunye m fụkwuo obodo oyibo nwaanyị abịa ebe ahụ nwetazie ọrụ lụta 10 dọla lụta 500 dọla lụta 1000 dọla 2000 dollars ya na nwoke ahalụ ka m gwa ụnụ eziokwu ndị be anyị n'ala Igbo nwaanyị na nwoke aharọ ọ nwoke wụ onye isi ezinụlọ ọ bụrọ nwaanyị onwe mgbe eji mee etu a aha m ekwuzi ka emekpaa nwaanyị ahụ mba mana onye isi ezinụlọ wụ nwoke ọ nwoke ka chineke mere ọ wụkwa na ikwenyere n'akwụkwọ nsọ ọ nwoke wụ onye isi ezinụlọ ọ bụrọ nwaanyị onweghị ebe nwaanyị ee eh, enwere ike ọ wụ na ị na-eje Beijing conference ee eh, ma ọ na ị nọ na canada us ma ọ wụ na ị nọzi na na na ị gụgo ọtụtụ akwụkwọ agwaghị na nwaanyị ka nwoke ọ nya kwa ifuru ndị a na-akpọ onwe ha feminist ekweghị m na ha onweghị mgbe nwaanyị ji ka nwoke n'ebe ọbụla mana omenala Igbo ọ maka ndị ha na di ha na-eto ọgbọ eme ọzi agwa di gị okwu ịfụgo ụzọ ịfụgo ife okwuzie ofu ikwuo iri ọ kpọpụgoro gị obodo oyibo imepena anya ụfọdụ na-emekwuzi agbasaa ụbọchị a ka a na-eme Igbo Day wee nebali ya anya m sị ka m magoro ife etu kele ife a na-emere Igbo Day a wee nụgasị akụkọ ọ dụ ọtụtụ akụkọ a na-akọ ma ndị be anyị di na nwunye anụgide ọgụ asị na nke nwaanyị suuru nke nwoke nke nwoke suuru nke nwaanyị ndị be anyị ọ bịa dụ ka ya sị na anyị nwa na anyị mụta ọ karịcha anyị mụta anyị na-amụta karịcha anyị mụta nke ọjọọ anyị amụta karịcha nwaanyị kwesịrị ị na-ehuwere nwoke isi ọwụrụgodị na ịka di ka m maalụ ụnụ atụ ụnụ ma onye wụ former president of Germany nwanyị Angela gịnị nwa ịma na nwanyị ka emere interview nwanyị wee na-akọwa ịma na ka ọ ka wụ president ha enweghị ndị na-enyere ha aka na-agba odibo be ha nwaanyị ka na-asụrụ di ya akwa o tinye washing machine ọ sụọlụ di ya akwa president of Germany ịma na onye onye ka ịwụ na Germany ịbịafe ya aka n'ụdị ọkwa ọ nọ mana nwaanyị ka na-asụrụ di akwa na-ehuwere di isi ebe a enye gị obere ọkwa nwanụ ị ghọọ agụ okwu okwu gị aha ekwezi ekwu okwukwu di gị kwuo ikwuo ụfọdụ na-akpụrụ di di ha kpọchie enye di ha kọndishọn di gị ya na-ayọkwụzi gị ayọ ime ife o ji wuru nwoke o nwee ife unu nwere ikwu na-etinye ee eh, achọrọ m ịba na nke ọzọ nke a emetụ ya obere ọnụ anyị emechie ife gbasalụ ndị be anyị nọ ka m jiri Malaysia wee maa atụ mana ife a na-emekwa na South Africa ọ na-eme n'ọtụtụ ebe ndị be anyị nọgasị obodo oyibo ife a na-akpọ cult otu nzuzo ọjọọ gasị ee focus focus focus onye na-aza focus who does that hey ya ọ ife gentle eh, junior pope na-ekwu kewe eh, mana ka anyị continue ife anyị na-ekwu o nwere ife mere ọfụ a olugboghị ofu izu ụka ndị be anyị nọ na Malaysia ọ bụrọ sọ ndị Igbo ndị ọzọ socha ma ndị ofe mmanụ ma ndị edo ha ncha mana ife anyị na-ekwugodu gbasara ndị be anyị okwu niile anyị na-ekwu bụ maka ọdịmma ndị be anyị unu nekwa anya kedu ife a kpọ channel a Igbo Area TV ndị be anyị biko nụ ama gwa ndị ọjọọ mana ama na o nwere ndị dị mma mmadụ na-eje obodo oyibo ọtụtụ na-eje obodo oyibo kedu ife a ji ejere obodo oyibo ife a na-akpọ greener pasture ị na-eje obodo oyibo ka ị kpata ego maka na ọ bịa dịka ọ dị mfe ebe ahụ i buru uche n'uche na ọ ife a ka i ji ejere obodo oyibo ị kwesịrị ịma ka i si ebi ndụ ebe ahụ ụfọdụ emebisigo obodo ha ebe a ghasasịcha obodo ha gbakwa baakwa n'obodo ndị ọcha na obodo onye ọzọ ka ha jee ghasasịa ọ bụrụ ngịnwa ka mmadụ ya sị ka ọ dịrị ya mma ndị be anyị jere na Malaysia na-ewi ọfụ ọfụ a achọghị m ikwu maka nke South Africa achọghị m ikwu maka nke South Africa ndị be anyị ga Malaysia waski waski henry nne nna afụrụ m gị ha onye nke m waski henry onye nke m afụrụ m gị daalụkwa ndị be anyị jee ndị be anyị jee n'ịghasa Malaysia ọtụtụ ndị be anyị nọkwa na Malaysia wee ezigbo mmadụ ka ha wụgasị mana ụfọdụ na-ejezi kịtaa n'ụdị ụzọ ọjọọ ha nọcha na cult a bịa so mgbe ije ife dịka na ị bala obodo ọfụ ọ cult ka ijere elu n'obodo oyibo akwechi na ego ka ijere ịkpata izinata obodo ịma na ego ha na-ada ụda ịbịa gbanwee ya iwere ya mepụta ife ebe a mana ụfọdụ ndị be anyị jeziri ime ife ọzọ ụfọdụ ka a na-egbu buru ozu nata ụfọdụ enie ebe ahụ ọtụtụ ndị be anyị nọ na Ethiopia prison ha na-ezitere m ozi ịma na Ethiopia prison na o nwere ebe ya nọrọ enye gị phone ha na-afụcha ife anyị na-eme a na-ezitere m ozi ụfọdụ m gbasaa na ama m na ọhọ sọ mụnwa ka a na-ezitere ozi ha na-ezitere ọtụtụ ndị na-eme ife social media ozi ndị be anyị nọgasị na prison especially na Ethiopia ha bịa enwe ha na ka esi nye ha ekwentị ha akpọwa anyị nwa biko nụ gwa ndị gọọmenti anyị ka a transfer anyị ka e buru ha bubata ha na ebe mkpọrọ dị na naijiria ka ha nọzi ebe a wee nọtọpụ nọtọpụ ife ha kwesịrị ịnọ n'ụlọ mkpọrọ Ethiopia ị na-anụ ọtụtụ ndị be anyị kedu ife mere na ihe eme ife n'ihe ebe ibu n'uche na ọ ka ije kpee ego kedu ife ijere ime n'obodo oyibo ka m gwa ụnụ ndị be anyị n'eziokwu onye na-ebu drug ọ dụ against the law ịmara ife obodo na-asọ emeri ya imela obodo ahụ ibila ọfụma ịnọ na naijiria kpata ego adịghị easy inwe opportunity pụọ nna hazie ndụ gị mara ife focus ọ na the goal ọ bụrụ ife ọzọ ka ị bịara ime o nwere otu nwanne anyị mụ na ya na-asụ na Lagos mgbe ọ dịka ọ na Austria ọ nwere ụbọchị ọ batara ọ bata nke neche na-edowe n'ahụ ndị naijiria a nna chọpụrụ anyị ife asị ndị nke gị ọ sị na ọ ma ife m na-achọ agwaghị m ya mana ọ sị na ọ ma ife m na-achọ mana na ha nwa si esi aha egonye ife m sị ya maka gịnị ọ sị na ịma ife ha na-eme n'obodo oyibo ka ha wee survive ọ eh? na ịmara ife ha na-eme n'obodo oyibo ka ha wee survive ọ na onwe ife ọ na-egonye onye ọbụla ebe a ọ sịrị na m sị ya kere ife na-alụ o wee sị m na o nwere junction ọ na-anọ n'ụtụtụ mmadụ bịa o nye ife nyanwa ewelukwa ya na junction ahụ o wejee na junction ọzọ onye ọzọ ewere ya n'ọlụchago nke ụbọchị ahụ ọ nakpuo ị na-aghọta ọ sị gị n'ọlụchago nke ụbọchị ahụ nakpuo ị na-aghọta akwa ịghọtara ife ọ mean ife ka ọ na-emove kedu ife ọ na-emove ife ahụ ọ ife a ka ijere obodo oyibo ime akpụrụ gị akpọchie enwere ike nye 20 years tupu ị pụta ịkacha ana ife ahụ ijere ịchọ n'obodo oyibo i nwetaghị imechikwuru ndị be anyị ihu maka afọ ahụ ndị be anyị amụghọ n'ụzọ ka a na-emechisila onwe ha ee ịmakwụ ndị anyị wụ arịacha ụnụ na naijiria arịawa ụnụ n'obodo oyibo ịmakwụ ndị anyị wụ anyị na-akpọchisi ụzọ anyị kedu ife mere na dubai ụbọchị a ebido deportụwa ndị be anyị hinne ka ife e ji edeport ha ha emejugo side ahụ eh, ndị dubai si na eh, iko ha ejugo iko ha ejugo ndị dubai ya united arab emirates si ngwanụ ka anyị ghara ị na-enyezi ndị a visa ma ndị enyegasị visa ọtụtụ pụrụ apụ a na-akpọchisi ụzọ ụnụ amụghọ n'ụzọ ka ụnụ na-akpọchisi a na-eme tighter visa restriction a sị na nwanza na-ele ule na-esi isi o chee na ọ na-aha mmanụ a na-etogo eze ndị court ee one na Malaysia a na-anasị title ma amaghị gasị kedu ife eji title na-eme ọ title ka ijere ime n'obodo oyibo nya mere ka m gwa ụnụ eziokwu asị eze ndị Igbo ọpụ ha ana na ana Igbo even ndị a nọ na ana Igbo ha ma enye ha ma arịga adịcha ha asị eze ndị igbo ọ bụghị ana n'ala igbo Lagos Ghana Malaysia onweghị ife m fụrụ ụka onweghị ife ị wụ maka ndị niile a socha n'ife a na-ekwu ife ọjọọ a na-eme eze ndị igbo na Malaysia onye zijere gị eze ndị igbo ka ijere ichi ọ dị egwu na nụrụ ma ndị asụwụchalụ ndị amagasịrị mma o hiri nne ụfọdụ agbajichaana na border Malaysia ọtụtụ ebe maka ndị eke ndị eke nọ na Malaysia achụgharịwa na imechaa na gbafere wine iche ho gịnị mere na iche ho ka irie ụgwọ ọrụ ụfọdụ agbafusichaana ndị mere emego mpụ gbafusichaa ife m na-akọ wụ na ndị be anyị na-emechi ụzọ anyị na-emechisi ụzọ anyị ee tupu anyị emechie ife nke a ka anyị bidokwa na ife naanọ anyị kwuru na mmalite o nwere ndị ziri anyị ozi sị anyị maka Nnamdi Kanu anyị wee sị na anyị emeghị ife anyị nwere ike ime ife gbasara Nnamdi Kanu ịpụtaziwo ọ dụ n'aka gọọmenti Naijiria Nnamdi Kanu nwekwara ndị na-agbara ya mbọ n'ụdị ụzọ ikpe unu na-anya fụ na emechaghị ife nwere ike ime mana ife m chọrọ ikwu wụ na a kpọpụta Nnamdi Kanu ọ ya-enyela anyị aka hinne unu na-anya fụ na ụdị ọgbaghara dị n'ala Igbo na ọ wụ maka na e ji Nnamdi Kanu nke ọzọ anyị na-ekwu maka ọnwụ dị na Nollywood ee na ọ kịta ka ị na-abata ị nwekwara ike tinye ọnụ n'ife a na-ekwu ọnwụ dị na Nollywood onye dibịa wee sị na ife kpatara e ji anwụ ụdị oke ọnwụ a na Nollywood wụ na ndị a na-etebọ omenala anyị na ọtụtụ ife a na-egosi na Nollywood dị n'ụdị omenala anyị wụ ife ọjọọ na ọ ha omenala anyị ndị nna nna anyị ndị mbụ na ndị egede wee na-ekunizi na-etiwu ha n'agbanyeghị na o nwekwa ndị nwụrụ na poizin na o nwegasị ọtụtụ mana ndị ife anyị ma wụ na ndị Nollywood na-anwụ ọtụtụ kedu ife a ya-eme na ife a na-etinyenu kọmentị unu na kọment sekshọn na-ekwunu na-edenu na-edenu na-edenu maka anyị abịakwa n'ọzọ anyị ya na-emezi oge ịkpakọrịta ụka ndị Igbo anyị emepere WhatsApp group ee WhatsApp ebe anyị ya-anọ ife anyị kwuru ebe ahụ anyị pụta anyị akpakwa ebe a ee anyị ya na-akpa nkata dịka ndị Igbo ife anyị kwuru na WhatsApp anyị apụta na-akpakwa ebe e mechaa m ma etinye nọmba onye chọrọ ịjoin WhatsApp group ahụ ọ joinụọ ife a na-akpakọrịta na ya wụ ife ndị Igbo nkata ndị Igbo ka a ya na-akpa na ya okwu nke ịtọ anyị kwuru tọpik nke ịtọ ụmụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo oyibo nke ha luzie obodo oyibo ha aka di ha kazie onye ọ wụla ọtụtụ ikpe ka a na-ekpe na igbo de nwaanyị mawuru di ma ọ na di ya mawuru ya ị nwezikwa ike ịpịazi ụmụazị ụtarị ị pịa ụmụazị ụtarị ụmụazị ya rịpọtụ nwaanyị obodo ha nọ nyere nwaanyị mere nwaanyị nwaanyị sikarịa nwoke mana nke ahụ aha omenala igbo ị na-esokwa ụzọ Christianity ya baịbụl baịbụl mere na nwoke ka nwaanyị mana ọ bụghị na nwaanyị wụ ife anyị ejizi na na-eficha ọkpa mma mana nwoke ewu onye isi ezinụlọ nwaanyị na-esonye anyị akparịwo nwaanyị nke ịtọ kwuru maka ndị be anyị nọ na cult na Malaysia ma ndị South Africa anyị na-afụ etu esi egbugasị onwe ha ọ ife mwute etu esi egbu na-egbu ọtụtụ ife ka anyị na-afụ ma ndị na-agba ama ma ndị na-esu imi mana otu ife m chọrọ ịgwa ụnụ na mmechi ị na-ebu drug ọ dịghọ mma ee ọ dịghọ mma onwe ka anyị esi kwado ị na-ebu drug ọ dịghọ mma ị na-ezu ohi ị na-enyere aka na-emuvu ya emuvu ibule si ebe a idewe ebe a onwe nke dị mma ụfọdụ ya akpọ ya mbọ ka a na-agba ọ dịghọ mma ị mara iwu obodo na-asọ sọọlụ ha ya ebe a ka m sị ka m hapụ ya ndị be anyị ee m na-ekene ndị sonyetara anyị n'ife anyị na-ekwu anyị ya amakwa ọkwa ọzọ gbasara ụdị nkata a anyị kpalụ taa mgbe anyị ya achọkwa ime nke ọzọ anyị ya amakwa ọkwa ya daalụnụ hinne